ee eh, maazị ee eh, anyị hụrụ ma ewu ma ọkụkọ na ihe dị iche iche iche n'ebe anyị sị ka anyị mara ihe e ji ihe ndị eme ya ihe i ji fụ ihe ndị ị fụrụ ọ wụ maka mmemme anyị na-eme kwa ahọ a na-akpọ ikeji nke siri n'aka were fere n'aka ọgụeri merie nwankwọ na okafọ nwa ya merie okorie nwankwọ bụ nna m merie o wee maruo n'aka azị nna nwa obi aka ji ọfọ bụ ọgụeri ya ka anyị na-eme taa ka m kpọkuo ndị nọ n'ana ka ha nyere ụmụazị aka nyere ezinụlọ aka ka ihe na-eme be ndị ọzọ mee be anyị onye chebe njọ njọ eso ye onye chebe mma mma eso ye onye chebe onye ọ ya-egbu ọ nwụọ ndị ichie etiwuo onye ahụ ee ụmụ anyị ya-apụ kpata ego ọbịanuju nwa di ya na m nke a ji ego ana m ene anya ka o buatara m ego injinia emmanuel ana m ene anya ka o buatara m ego em nna ha ukwu general overseer wụ eze iroko iro ee nwa chukwu gọziri otu nwa bụrụ agụ nwa otu a ya ka anyị chọkwara ka ọ na-aga n'ihu ka ọ dụrụ ya mma dụrụ ndị niile n'obodo oyiwe mma ee ugo eagles palace ka ọ dụrụ ya mma ka ị gọrọ ka o lere ọ dụrụ chinonso mma ise ee ọ nọ n'osaka japan ka ihe dịrị ya mma ise ka ọ dụrụ chibike chibike south ise mma ndị niile a na-akwado ọpụpụ ndị niile a na-awụ ọmụ ka ha je bute ego ka ọ dụrụ ha mma ise ihe ọ bụla ibe ha na-eme were akpata ego ha egbughana mmadụ ha buru ego nọta ka ị gọrọ ka o le ee anyị na-asị na ọ ya-adụrụ anyị mma dụkwara unu nwa ndị bịara ka unu join ya anyị ise mma ee dụrụ maureen mm, enyi anyị nwaanyị ise enyi ọbịanuju mma ise Ee, di obodo oyibe ọ ga-anụ ya ise ọ bụkwana onye ọ ya-abụ ọ nụọ dobe ya na naijiria larụba onye ọcha mba ọbịanuju nwa m ya-anụ di otu ahụ m gọrọ na maureen ka ọ dụ ọ ya-anụ di ndị ji ego anyị achọghị di ndị oyi ahụ anụ ana m akpọ nne ekpereamaka chiamaka enyi anyị nwaanyị ee ọ ya-anụ ezigbo di ndị ọ wụna nọ n'ezinụlọ anyị ya-anụta ezigbo di ọ na-ezizikwa m onye achọghị ịnụ o merube nke dị ya mma aka dị onye mma o tie n'isi ụmụ anyị niile ndị toruru ịnụ nwaanyị ya anụ nwaanyị a mụrụ ha amụ ha ya amụkwa mmadụ ee anyị ma akpacha akụ rie akụ ihe akụ ya egbu m m ma arụ ụlọ biri n'ụlọ m biri m rụrụ ee m ma akọ ubi rie mkpụrụ ubi m ụmụazị a m zụrụ ya azụ m ha zụchaa m mgbe m ji anwụ ewere m ọṅụ kwere ndawerere na ana otu a ka ọ dụ ugbu a anyị na-aba na mmemme ije gbuo egwu anyị ya eji igbu egwu ee tupu aga na nke maazị ị ga-agwatụ anyị obere ihe gbasatụrụ ihe ikeji a na-aga ime mm. kọwatụrụ anyị ikeji a ntọanị ya wụ na ndị nwe obodo ndị nwe izuọgụ n'onwe ya ha nwe obodo mgbe ha bidoro ikeji a ee anaghị etibu mmọnwụ e bidoro ya na-eme omenala ikeji without iti mmọnwụ wee ruo mgbe eze nwaanyị n'oru mepụtara ihe a na-akpọ mmọnwụ maka na di ya nwụrụ ụmụ di ya were kpawukata ya megide ya e nwee otu ana di ya nyere ya n'ikpa n'oke ọhịa ee nwaanyị ahụ ha ekwe na o ya eje ka ọ yie na ya nụ o megide megide o wee jee ebe ndị na-ahụ ụzọ ha gwa ya na oge ahụ ụmụ di ya ji eje ọrụ ruo ha anaghị na o ya eje kpuo mmọnwụ kwa akwa tie aka n'ime ya tie mmọnwụ nọrọ n'ime ọhịa ahụ na o ya anọ n'ime ọhịa ahụ ranwuo chi na onwe ya emie ma ọ nụ ha na ya eje ọrụ n'ana then ka oge ruru ụmụ di ya niile na ụmụ ha sokọrọ bịa ọrụ at a time ka ọrụ na-ese eti eze nwaanyị n'oru wee tipụta with mgbaajara ya nke gbakata ụfọdụ fentiri efenti ụfọdụ e buru ha jee ụlọ ọgwụ ụfọdụ gbakọtara na-asị na na na na ha hazi na ha hazi ewe na ha achọzighị ka ha jeziri n'afa jekwa be nwoke gwara nwaanyị ihe o ya eme o wee gwa ha na nwanne ya nwoke na-ewe iwe ha kpọọ nwunye nwunye ya yọọ ya were ana ya nyekwu ya o were kpọọ nwunye ya ha ha- ụmụnna ahụ wee kpọọ kọnọ kpọọ nwunye ya si o- were ha sịchazie rie m ihe niile ndị e kwesịrị ikete ka ihe oke niile kwesịrị ruri be di ya nye ihe niile e kwesịrị ka e nye ya ka nke ni- ihe niile a gachara ndị ọwụna wee ṅobi miwezie iti mmọnwụ kwawazie ya n'ụdị nke ha ndị na-akwa nke ọkpa pụtara ndị na-akwa nke aka pụtara ndị na-akwa nke isi pụtara ndị ọbụla wee na-eti ya n'ụdị nke ha arụ wee mee nke ha ọ dị iche wee mee nke ha arụ wee dọata mmọnwụ rụọ ya n'ụdị pụrụ iche na o nwere nsọ na ị ya-ekpuru ya na aka gị ya apụta ọkpa gị ya apụta isi gị ya apụta and nwaanyị ahụ anọ ibe a na-eti ya and before ị ya-ama ihe dị na mmọnwụ ị ya-ama mmọnwụ kpaa akwụkwọ mmọnwụ then i wee baa otu mmọnwụ mmọnwụ pụtazie ị pụta kwụchie ya n'ihu ọ bụrụ na i meghị otu a ọ bụrụ na oge ochie ị kwụchie mmọnwụ n'ihu o mee gị ihe ọjọọ otu mmọnwụ si bido maazị ee anyị nọrọ mgbe ị nọ na-ekwu okwu i kwutere okwu iroko iroko uke so anyị sị ka anyị mara onye ọ wụ to you iroko ọ nwadiana be Peter Okoli Nwankwọ Oguweri nne ya wụ Mgbọkwọ Nwankwọ ee Unamma Nwankwọ mụọ ya O- onye a na-akpọ Onyejiruwa Johnson Iro nụọ ya o jee ebe ahụ were kụọ oke osisi maka na ahụ anyị na-akụ oke osisi ka ọ kụrụ oke osisi ahụ ka ọ kụrụ oke osisi e wee na-akpọ ya iroko iroko oke osisi ee eze ndị Igbo na Swiss eze ndị Igbo na Swiss nke mbụ obere nwa hụrụ ezinụlọ ya n'anya hụ ụmụnne ya n'anya ọ the boy ọ nwa e ji ama atụ ọ ya adịkwara na ya mma iroko a sị ya dịrị gị mma ibe ị na-echeta ndị ọzọ ngụ o ji eko ya akwanahụ ya ibe ọ pụọrọ kpata wee na-enye maka onye e nyere o nye ndị e nyere ejichie a sị enyezina ha ego ahụ otu onye na-eri ya ogo akwụkwọ na otu ihe e ji akpata ego ahụ ka otu onye rie ya ihe Chukwu ji abịa n'ezinụlọ nye mmadụ ego bụ o nye gị ego ị na-enyetụ ndị ọzọ i nyetụ nwanne gị nwanne gị esikwa na ya sụbara mana onye ee si na ihe ọma anyị na-eme adịghị ya mma inye ihe iyiye ya ha egbughu Otu a ka ọ dị. Mm.
Ee, so maazị ee, ọ dị ka ote ihe si wee kwuo na ọzi igbu ewu akwụ ya mgbe ewu dọ ọkụkọ dọ e egburi di ya wee ruo mgbe Ikeji gwụrụ oke ee anyị sị ka anyị mara ikeji a na a na-eme na ee, n'ihi na ndị bịara abịa ndị mbịara mbịa ma ndị Igbo ndị ọzọ ga-ele ihe a ụfọdụ na-ebu n'obi na ọgwụ ma na ma mma ma egbe ha na-ahụgasị na ya so na a na-eji ya emerụ mmadụ ahụ anyị sị ka anyị jụọ ọgụ awa oke ọha mara ihe ndị ahụ nwere ihe menụ na mgbede ụfọ ebe ọ wụna a dụ 100 e nwere Judas n'ime ya the truth wụ na o nweghị ọgwụ ndị Izuọgụ na-agwọ maka mmọnwụ kama ọtụtụ ndị agbata obi na-abịa egbukiri anyị mmadụ a na-akpọnụ ndị Izuọgụ maka ndị niile anyị igbo bụ igbo niile na-abịa ikeji ọ bụ sọ ndị Izuọgụ na-eme ikeji anyị nwere ndị asam nwa ndị Izuọgụ eme na pima a na-akpụrụ ya asam e kpee ya ikpe taa ya afụfụ o nwekwena ọgwụ anyị ji eme mmọnwụ ndị na-ebu egbe na mma abịa wụ ndị mba ọzọ egbukiri anyị mmadụ ụfọdụ ka a na-enwude chọpụta na ndị mba ọzọ anyị anaghị eme Ikeji for iji gbuo mmadụ ihe anyị ji eme ya wụ for ọṅụ iji nwee ọṅụ ndị ọcha nwere ebe ha o nweghị ihe ndị ọcha enweghị ha na-eti mmọnwụ be ha so ihe a wụ tradishọn anyị omenala ndị Izuọgụ anyị ejighị ihe emegide mmadụ anyị ejikwe n'ihe egbu mmadụ nna ọ ga-adịrị gị na mma maazị nna m biko ị ga-agwa anyị aha a na-etu gị maazị aha m bụ Nze Akọnobi na Izuọgụ otu onye a na-asị nnọọnụ otu onye na-ekwo moto anụ a na-agba egbe a na-atachi nze aka nke bụ n'izu ndị ichie bịa gweri taa bụ ikeji ikeji ka anyị na-emere unu taa bụ ikeji omenala unu mere hawọrọ anyị nya ka anyị na-eme taa ee taa bụ izu e ji egburu unu ewu Oye Egbugbu anyị wee sị ka anyị mekwa omenala dịka anyị mere n'ahọ gara aga anyị kwere unu ọtụtụ nkwa n'ahọ gara aga anyị sị na ọ wụ na ihe bata na ya egbu ewu naabọ na compound a n'ahọ a ụfọdụ kwe nkwa ọkụkọ ụfọdụ kwe ọtụtụ nkwa dị iche iche ewu naabọ ahụ kwụkwọnụ egbuoro unu otu taa echi egbuoro unu nwanne ya Chinonso ha ma Emmanuel ha ma ndị ọzọ kwechara nkwa ọkụkọ a ga-egbu ya na-egburu unu enweghị onwe ya nke egbuwekwa na akụtụwara unu kwa unu na-egbuwe na anyị na-asị na ọ ga-adịrị ezinụlọ anyị mma ọ ga-adịrị ngwuru be Peter Okoli Nwankwo Ogueri mma ọ ga-adịrị ụmụaka anyị mụrụ mma ọ ga-adịrụ ndị nwadiana anyị mma anyị na-eje ahịa na-abata ọ na-eme n'ihu anyị anọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ anyị anọrọ n'ihu mmiri agaghị eri anyị iyi agakwana eri anyị anyị ga-akpata akụ na-eri akụ iyi akụ egbu anyị ụmụ anyị ga na-eje na-abata ndị toruru ịnụ nwaanyị ya anụ nwaanyị ndị toruru ịnụ di ya anụ di nụta ezigbo di nyekwanụ anyị nwaanyị bụ nke aka anyị unu enyena anyị ndị chị ọgwụ agagharị na-achọ onye ha ya egbu ezigbo nwaanyị ka anyị chọrọ nwaanyị na-edobe di ya ndụ ọ bụghị ndị na-akọsọ nkọ ọ bụ ihe anyị chọrọ ọ bụrụ na unu nọnyere anyị mekwara anyị n'ahọ a ka unu mere anyị n'ahọ gara aga bọpere ụmụazị a Ugochukwu o nwebeghị ihe o wetere n'ahọ a o nwebere ihe bọpere na ụzọ ka o weta ego ka e mesisiara unu ihe dị n'ala anyị kwụbara unu ụnọ enu maka ana m ekwe unu nkwa na nwa obere mgbe before ahọ atọ ụnọ enu achaba onye sị na onye ha akwụba unu onye ahụ nwụọ onye sị na ihe ọma ya emebe unu onye ahụ emevuo ihe ọma ya eme n'ezinụlọ unu ibe ọ bụ na unu mụtara anyị unu ndị ọzọ ya na-eri unu akwụchi n'akụkụ ihe na-emebe ndị ọzọ ya emebe unu ndị na-enye unu unu enye ha ndị anaghị enye unu unu chọọ inye ha unu enye ha unu achọghị inye unu awọkwa ha ihe ọma wụrụ nke anyị ụmụ anyị niile nụrụ di ha mebe ọfụma ndị di ha nwụrụ ha biwe ọfụma ụmụ ha kpataba ego ọ ga-adịrị anyị mma Emmanuel Ndugu Uju Ndugu ụmụ anyị na-ese anyị vidio ndụ unu oo Ekpereamaka Ndugu Uju Ndugu Maureen Ndugu Chiamaka Ndugu Adannezi General ana m eji eme contact ụmụ nwa di ya na niile bụ Onyinyechi nwa anyị hụrụ n'anya nwa jeriri na mba ma na-echeta na ya ya emezibe nne ya Ikeji o buta ma ewu buta ọkụkọ zụta ji ụmụnne ya bịa keta ya nso chekwa ha anyị sị ka ọ dụrụ nwa na mma o nwee ihe ọ na-eme ya mesibe ike kpataba ego anyị ga-ata ọjị ya tata ndụ tata ahụ isi ike ndị ichie unu ya-ata ya n'ogbe anyị ata ya n'ibe anyị ya-ata ya tata ndụ tata ahụ isi ike site n'aha Kraịst onye nwe

kwuo n'otu ọjị gbatanụ mma ngwa